Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd pambuyo pomuyamika allah subhanahu wa ta'ala komanso kumfunira zabwino mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam iyi ndi audio imene ndayipanga pofuna kupanga react kupanga respond pa audio ina imene munthu wina wake wapanga yokhuzana ndi matalazimu yomwe ikupanga circulate pa social media apa alhamdulillah kuno ku Malawi dawa imene maulama achimalawi akupanga yokhuzana ndi kuyipa kwa matalazimu kuti anthu awatalikire matalazimu ikumveka kwambiri kuti kunatsala pang'ono kuti munthu unene kuti dawa imeneyi anthu ambiri tsopano akuyidziwa nde ndizomvetsa chisoni kukapezeka kunena kuti pamene situation ili choncho nkumakabwera anthu ena amene akukhala ngati akufuna azibwezeraso zinthu m'mbuyo kumabakiraso zamatalazimu akakhala anthu wamba ena ongonena zimenezi nde timangozipanga ignore koma zimakhala zosokoneza mitu ya anthu akakhala kunena kuti munthu amene akufotokoza zinthuzo akuoneka ngati kuti ndi ophunzirako akuzilongosola zinthu zija ngati kuti ndi ophunzira moti akumapanga quote ma ayati komanso ma ahadith kumapanga quote ma akwalu amaulama mabuku a tafsir komanso kukambako pang'ono mwina ma kawaid alfiqhiya zimene zija akamazikamba munthu choncho kwa, ma, kwa anthu amene ali ma awamu zimawasokoneza m'mitu moti amasokonezeka kuti kodi pamenepapa zikukhala bwanji nde la budda min attahdhir min haulai kuwafotokozera anthu kuti adziwe bwinobwino kuti nkhani ya matalazimuyi ndi nkhani imene mkati mwakemo muli zinthu za shiriki mashirikiyati komanso makhurafati zikhulupiriro zosalongosoka nde mu audio imeneyi ndikhala ndikupanga respond ndi kuyankha step by step mu zimene munthu ameneyu amayankhula zokhuzana ndi kubakira matalazimu insha allahu taala ndikupempha allah subhanahu wataala kuti ndi audio imeneyi atilipire nayo ife amene tayipanga komanso amene muyimvere komanso amene muthandizire kuti ena ake ayimvere komanso athandize ndi uthenga umene upezeke mu audio imeneyi umma wa Chisilamu komanso ikhale njira imodzi yokakwezera sikelo yathu ya zabwino komanso kukapangitsa kuti machimo athu ena ndi ena akakhululukidwe pa tsiku la Qiyama. Amin. Nde ndiyamba kupanga play introduction imene munthuyu wapereka pa nkhani yake yokhuzana ndi matalazimu

chipembedzo cha chisilamu uh, kuti muchiwonetsetse mkatikati mwakemo muli tindale tinatake Jamil kapena ndifotokoze kuti chisilamu chimakhulupiriranso kubisa information kwa anthu osayenera ndi chifukwa chake mukaphunzira kwambiri muzapeza amanena kuti min alfiqhi alla tanshura kulla ma taqra'u Ah, china mwa chizindikiro choti iweyo ndi wophunzira kwambiri akuti ndicho kusamawawuza anthu chilichonse chimene iweyo wawerenga gwirani mawu amenewo

Kodi mukufuna kuti Allah ndi Mtumiki wake ayambe kunenedwa kuti ndi wabodza? Zimenezi zimachitika chifukwa cha mukamawauza anthu mongowalakatulira posaona size, level zawo kuti anthuwo ali bwanji kuti ndingawauze nkhani yanji. N'chifukwa chake timakuuzani anthu kuti olo Sheikh akamalalikira ayenera kuwaona anthu ndikuwatengera mutu wolingana ndiwo. chifukwa akangowatengera mutu wosalingana ndi iwowo, pena zimachitika ngati kuti nkhanza zimafanana kuti khanda, mwana wa khanda m'malo momuphikira phala nde iweyo uzikampatsa chimanga chokazinga. Zimenezi zimachitika ukamapereka information kwa anthu osayenera. In fact Mtumiki Muhammad, Sallallahu Alayhi Wasallam, adadzalankhula kuti. Inna min alqauli ayaalan, ndithudi pali mawu ena ndi ongolemeretsa anzawo. Yani ukupereka nkhani kwa anthu oti sikufunikira kuti ifike kwa iwowo, nde poyimva iwo amangoona ngati mwawalemeretsa. Mwandimvetsetseti? Eh, ndikufuna ndisanayambe mumve zimenezi. Jamil mukulankhula kwina anafotokoza alaihi salatu wassalam kunena kuti Kunu kattabibi, anthunu, ma shekhenu muzikhala ngati doctor, alladhi yadau ddawaa fi maudii ddai, doctor amene amaika mankhwala pamalo oyenera, pomwe pali nthenda. Yani ukamapereka information kwa anthu uziona ndi anthu amene ukuwapatsa kuti kodi ndi olingana in fact ibnu abbas radiallahu taala anhu kutabwera munthu wina wake kudzafunsa tafsir za ayah ina yake ibnu abbas anakana ali ibnu abbas bwanji si pano simukundiuza chifukwa chani ali ayi ndikuopa utuluka chisilamu ali wallahi sindituluka ali ukulumbira ndiye kudali kulumbitsana kumene kuja ngati akulowa ufumu, mawallahi anali kumene kuja Kenaka Ibn Abbas atamudalira kuti munthuyo walumbiradi, adayamba kumamuuza tafsir za ayah imeneyo. Yani kutiphunzitsa kuti tiyenera kumaika zinthu pa malo oyenera. Choncho ndikubwerezanso kunena kuti Deenul Islam kuti muimvetsetse pena pake ili ndi mchitidwe wina wake okhala ngati muli ndale ina yake, in fact tingoti muli ndale ina yake. Yani. Kupereka information ikamapereka, chisilamu sichimapereka kupatula kwa anthu oyenera. Tilowe tsopano mu topic. Naam. Mukaimva introduction imeneyi ndikanatha kungoipanga skip chifukwa mukaimva introduction imeneyi Mutha kuona kunena kuti zikuoneka ngati kuti palibe cholakwika chilichonse mu introduction imeneyiyi. Ndi zoonadi ndithu kunena kuti Chisilamu chimalimbikitsa kuwauza anthu uthenga wa Chisilamu malingana ndi level of their understanding, mmene iwowo akumverera zinthu. Chisilamu chimalimbikitsa zimenezo ndithu and

muli mawu amene amakonda kuwanena anthu amene amakamba mawu oona ndi cholinga chonena kuti abweretse zinthu zoyipa kutsogolo kwakeko qaulu lhaq urida bihi lbatil mawu oona koma intention imene ikubwera kumbuyo kwakeko nkukhala yoipa atalongosola zimenezizi apanga highlight mawu onena kuti mu chisilamu muli zinthu zimene tingazinene kuti ndi ndale ndikudzanena kuti in fact muli ndale ndale zake ndikukhala zonena kuti pali information ina sitimawawuza anthu kuopera kunena kuti anthuwo tikawawuza mwina samvetsa bwinobwino kupanga hold information kapena pa arabic tinene kuti kupanga tamhil information kuchedwetsa information kuti wapatse anthu mpakana itafika nthawi yake yoyenerera zimenezo si ndale komanso zimenezozo si zinthu zimene zili khaswa ku dini ya chisilamu ayi zimenezo zimachitika kwina kulikonse kumene anthu amaphunzitsana chinthu mukamaphunzitsana chinthu simumangofikira zinthu zonse anthu amene mukuwaphunzitsawo kungowauza pakamodzi ndi kamodzi ayi samapanga choncho mumayamba kuwauza anthu zinthu zija malevo malevo pamakhala levo ya, ya zophweka kenako ndi kumazikhwimisa zinthu zija kumazikhwimisa choncho mumapanga choncho cholinga choti anthu aja azimvetsetse zinthu zija zimenezo ndi zimene amapanga even anthu amene amaphunzitsana zophunzitsana amanena skill ina yake amati scaffolding kuwaphunzitsa anthu pang'ono pang'ono malevo malevo mukadzapita ku sukulu kuja standard 1 tingoti ku primary mwana kumufunsa kunena kuti 2 minus 1 ansa ndi chani 2 kuchotsa 1 amaphunzitsa ku primary kuja kunena kuti impossible zimenezozo sizingatheke koma ana aja akakwera levo kupita mwina ku secondary olo kwina ndi kwinaku

zikambidwe nde zimenezi zi si ndale kuchinena kuti chisilamu chili ndi ndale chifukwa choti chimabweretsa information pang'ono pang'ono according ndi level ya understanding ya anthu kumeneko ndikulakwitsa chifukwa mawu onena kuti ndale awa akutanthauza ngati kunena kuti kupanga zinthu zina zake zoyipa mozemberera mwina mwake kuti anthu asakutulukireni kuti zimene mupanga ndi chani which is khilafu zimene mawu apapa a Ali radhiyallahu anhu onena kuti hadithu nnasa bima yaarifuna akutanthauza uh, eh, ashekh Alhuwaini anafotokoza kunena kuti idha kana hunaka shay'un mustaghrib linnas pakakhala kunena kuti pali chinthu china chake chimene anthu amene iweyo uli dera lawolo ndi chachilendo kwa iwo gharibun sakuch- sakuchimvetsa bwinobwino azolowera pa mchitidwe wina wake. koma chinthucho ndichonena kuti ndichoona chili ndi ma adila mu qur'ani mu sunna komanso mu chisilamu ndi chinthu choona koma anthu aja kwa iwo ndi chachilendo kusaizi yonena kuti ukawafotokozera anthu aja ndi mmene alilimo sakumvetsa ndiye kuti labuda mina tamhil uwachedwetsere anthu aja kufika na mpakana levo yabwino yonena kuti anthu aja chinthu chija angachimvetsetse ndiye kuti kenako uzawafotokozere akafika levo yabwino ukatero pamenepopo ndiye kuti chinthu chija wachitani wachipereka bwinobwino wachipanga deliver kwa anthu and zimenezizi ndafotokoza kunena kuti si ndale ayi si ndale palibe chinthu china chilichonse chimene chili cha ndale imene koma ndi mmene umoyo umayendera and zimenezizi sizili special ku chipembedzo cha chisilamu chokhayi koma kulikonse kumene anthu amaphunzitsana njira yake imakhala imeneyi that's why ndinafuna ndikomente pa introduction imeneyi chifukwa mawu andale awawa amakonda kuwatchula anthu amene akufuna zolinga zawo zoyipa ndi zolinga za pamenepapa muziona kumapetoku ndinayimvetsera audiyoyi kumapetoko ndinazaona kuti malo- mawu aja amawabweretsa aja amapherezera izi, tiyeni tipitirize inshallah kumvera yaa mugawo limeneli ndimalize kupanga comment

machiritso fi maudhui dai, pamalo amene pali matenda kapena pamalo pamene pali poyenera. Iyi si hadith ya Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama malingana ndi buku la Tarikh Dimashq ya Ibn Asakir anangofotokoza kunena kuti yurwa anna Isa alaihi salam, zikufotokozedwa kunena kuti Isa alaihi salam

introduction taimva tsono tipitilize kuti kwinaku akuti bwanji zimene zikutanthauza kuti pali zinthu zina zokhudzana ndi matalasimu zimene inuyo simunayambe mwamva chifukwa cha anthu amene mumakumana nawo oti akuwuzeniwo amakuwuzani mmene inuyo amakuwuziraniwo Koma mawu achiwiri amene mungagwire ndi onena kuti pali anthu ena akasankha kuti ine izi ayi amakhala kuti basi asankha. Nde samawunikiranso kuti kodi chinthucho chitha kupezekanso ndi ubwino kapena kuyipa ayi koma kungotenga a chiganizo chawo mmene iwo aganizira. Salingaliranso ayah ija ya Mulungu Subhaanah wa Ta'ala ija amati waasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum mutha kumachida chinthu chikhalirenicho chinthucho chili chabwino kwa inu waasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ndipo mutha kumachikonda chinthu yet chinthucho chili choyipa kwa inu ayah imeneyi salingaliranso iyayi amangosankha chiganizo chawocho akati ine izi ayi ine izi ayi nde amangonyoza kunyoza jamil amalonse tambalale kwambiri koma tipite pa point chimene ndikutanthauza kuti mugwire mawu oyambirira aja nchonena kuti kudzera mukufotokoza zimene ndifuna ndifotokoze apa mutulukirapo china chake jamil nde mukatulukira zimenezo muzipatsa answer kuti chifukwa chani anthu sakamba zimenezi jamil kani ya atoles zikukhala ngati kunena kuti introduction iyo amayibweretsa ndi cholinga chonena kuti apereke impression apereke chithunzi picture yonena kuti anthu amene s- amabisa za matalazimu olo amene amanena kuti matalazimu ndi olakwika amangonena choncho chifukwa chonena kuti Anthu tili pa level yonena kuti sitingamvetsetse kuti atatiuze kunena kuti matalazimuwo ndi ololedwa sitingamve nchifukwa yake akumatiuza kunena kuti matalazimu ndi olakwika. Malingana ndi kufotokoza kwawo zikumveka ngati akufuna kunena choncho. Naam tiyeni tipitirize kuwamvera. matalasimu choyamba anthu amene amaletsa matalasimu umboni wawo oyamba mumva kuti mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam sanapange ndiye timve pano kunena kuti adamu lfili la yufidu tahrim pamenepo tsopano ayamba kulowa mkati kulongosola zimene ma ulama akumaletsera kunena kuti matalazimu ndi haramu nde akufuna azipangeno evaluate aziunike bwinobwino ndikumaona kunena kuti kodi ndi zoona nde apapa payambidwa kuperekedwa qaida alfiqhiya imene akuyilongosola bwinobwino imenenso tiyiyankhe inshallah kusachita chinthu kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam sizimatanthauza kuti ndiye haramu pamenepo si chilichonse chimene mtumiki sadachite kuti chili haramu zimenezo ayi kaida alfiqhiya ikunena kuti adamu lfili la yufidu tahrim Kukhala kunena kuti chinthu Mtumiki Muhammad salla sallama sanachipange sizitanthauza kunena kuti ndiye kuti chinthucho ndi cha haramu. Kaida imeneyi ndi yoona. Ndi zoonadi ndithu kuti si chilichonse chimene Mtumiki Muhammad salla sallama anachisiya ndiye kuti chinthucho chimakhala kuti ndi cha haramu zilipo zambiri zimene mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama sanazipange koma zinthuzo zili za halali and ma example ndi ambiri koma muoneno tsopano kaidayi kaida yabwinobwino imene ili yoona mmeneno ikhotere kutsogoloku kuti igwirizane tsopano ndi zofuna zawo zimene zili kuloleza kwa matalazimu nde Akalongosola pamenepo ndi pamene ndilongosole bwino bwino kupanga refute mmene qaidayi yagwirira ntchito. Qaidayo on its own, qaidayo ala nafsiha sahiha, komanso imagwiritsidwa ntchito ndi ma ulama. Komano kagwiritsidwe kake ka ntchito kamene yagwirira ntchito mu audiomu ndiye ndi kamene kali kosayenera, kosalungama. Tiyeni tipitirize. University ndipo tikalowa ku usulul fiqh qaida ina yake kumeneko imafotokoza kuti al aslu fil ashiyai ibaha akuti aslu ya china chilichonse mudinimu ndiyo ibaha kuloleza chinthu china chilichonse chiyambi chake ndi kuloledwa kapena kuti lamulo la china chilichonse akuti cha padziko pano ndiko kuloledwa kufikira pabwere umboni uh, sarahatan wa direct oletsa chimenecho kuchokera mu quran kapena mu ahadith akuti chimenecho ndi chololedwa zimenezi qaida imeneyi maulama adayitulutsa kuchokera mu aya zosiyanasiyana mu quran zina mwa ena mwa iyo ma ayat ndi yonena kuti walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia allah adakulengerani zonse zimene mukuziona pa duniyazo yani zizigwiritsani ntchito kupatula zokhazo zimene mwauzidwa kuti izi ayi kuti ndisatambalale kwambiri ku ayayo ndikutengereni ku hadith yotchuka kwambiri mutha kuipezanso mabuku ang'onoang'ono ngati 40 hadithi

Tsinde lake ndi lonena kuti zinthuzo zimakhala zololedwa kuzipanga, zimakhala zololedwa. Uh, kaida imeneyinso ndi kaida yoona kuti zinthu zonse aslan zimakhala zololedwa kuzipanga komano funso likhale lonena kuti zinthu zonse zinthu zake ziti makamaka zimenezo zinthu zonse zinthu zake ziti zinthu zonse zake zimene zikutchulidwa apa ndi zinthu zimene zili alaadat zinthu zimene zili za general za mchikhalidwe zimene anthufe timapanga kutanthauza kunena kuti al aslu fil adat al ibaha tsinde kapena kuti original zinthu zimene zili

atawqif ena amati attahrim ndipo aslu tsinde pa maibada ndiye kuti pazipezeka kaye umboni zikhala zonena kuti zinthuzo ndi zosaloledwa mpaka pabwere umboni umene ukunena kuti chinthu chomupange zinthu zimene timapanga pa dziko lapansi pano zilipo ziwiri pali zinthu zimene timapanga chifukwa chonena kuti zinthuzo ndi mmene anthu timapang- timapangira amapanga mkafiri amapanga msilamu ndipo tikamazipanga zinthu zija sitimakhala ndi niya kuti zimene tikupangazi ndiye kuti tikupanga ibada unless otherwise for example munthu kugwira ntchito kusaka nyama kuti udye kuphika chakudya zinthu ngati zimene zijazi ndi zinthu zimene zili ma aadati zimene timazipanga pa chikhalidwe zinthu zimene zijazo aslan pa tsinde lake ndi zonena kuti zimakhala za mubah zimakhala zololedwa and umboni wake wonena kuti kaida imeneyi alfiqhiya imapanga apply ku zinthu zokhazo zimene zili ma al adati ndi aya imene ayikambayo ngati imene ikukhala ngati dalili imene ikubakira

pa dziko lapansi so nkhani apapa imene ikukambidwa ndi nkhani ya zinthu zimene zili pa dziko lapansi pano zimene timagwiritsa ntchito mu umoyo wa tsiku ndi tsiku zimene zimatithandizira pa umoyo umene ti- ti- tikukhala al adati zinthu zimene zijazo kaya zinyama miyala mitengo titha kuzigwiritsa ntchito mulimonse mmene tingagwiritsire ntchitomo aslan unless pabwere umboni tsopano wonena kuti chinthu ichichi kuchigwiritsa ntchito mu njira yakuti yakuti ndi haramu ndiye kuti pamenepopo ada imeneyoyo mchitidwe umenewo wachikhalidwewo nthawi yokhayo udzakhalano haramu tsopano mu situation imeneyo chifukwa chonena kuti no apatula allah subhanahu wataala wapatula kunena kuti ngakhale ndakupasani zonsezi kukulengerani khalaqa lakum ma fi lardi jamia koma ichi chichokhachi ndapatula kuti naye ichi chokhachi ndi choletsedwa ndiye al aslu fi lashyai al ibaha nkhani imene imakhala pa ma al adati osati zinthu zimene zili ma ibadati iyayi al-adat zinthu zimene zili zachikhalidwe ndi zimene aslan zimakhala mubah tikapita ku zinthu zimene zili zachipembedzo zimene tikuzipanga zinthu zija chifukwa chonena kuti tikufuna kuti timusangalatse allah subhanahu wataala zinthu zimenezo aslan zi- timaka- tima- timapanga tawaqufu amakhala atawqif Ti- zimakhala zoletsedwa ibada ina iliyonse ndi yoletsedwa pokhapokha allah subhanahu wata'ala alamule kuti ibada iyi muzipanga mtunduwu and umboni wa qaida imeneyi ndi hadithi ya mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama imene ili mu sahih al-bukhari komanso muslim imene ananena kuti man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun munthu amene angapange chinthu kuchiyambitsa chinthu china chake choti sichili mu chipembedzo chathuchi ndiye kuti zimenezo zidzakhala zoletsedwa kwa iye kusonyeza kunena kuti mu chipembedzomo tikamapanga zinthu zizikhala kuti zinthuzo zilimo kale tinawuzidwa kuti izi ndi izi mupange palibe rumu yonena kuti iweyo ubweretse chako china chake sitimapanga choncho kuma ibada kuma ibada achite kukamba kuti izizi pangani mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti amene wabweretsa ndiye kuti chakecho chibwezedwa pamene kuma al adat zinthu zimene zili zachikhalidwe aslu imakhala al ibaha al ijaza kuloleza zinthu zachonchozo kuti munthu utha kupanga mwina muli mosemo kuletsa kuzichita kukhala kunena kuti allah wanena kuti ichichi musadye ichichi musagwirisire ntchito mwakuti mwakuti zakuti izi musapange mwakuti pamenepo ndiye pazakhala at-tahrimu pachite kubwera umboni woletsa pamene kuma al ibadat ndi

Ndiye pali zinthu si, pali zinthu zina adakhalapo chete, Mulungu sadalankhulepo kalikonse, yaani sadaletse komanso sadalamule. Rahmatan lakum, koma kunali kukumvererani chisoni kuti asangakumangeni paliponse. ghayra nisyanin sikuti mulunguyo anayiwala ayi tonse tikudziwa kuti mulungu sangayiwale ndiye zinthu ngati zimenezi zimene mulungu sadalankhulepo kalikonse ife titani nazo hadithi ikupitirira kuti fala tabhathu anha choncho musazifufuzefufuze zimenezo kachitani mmene mukuchitiramo basi

kuti aslu ya chilichonse hukumu ya chilichonse pa duniya pano ndiyo ibaha ndi chololedwa kuchita kupatula ubwere umboni woletsa choncho tikamaona matalasimu palibe umboni direct woletsa kuti atalasimatu haram au muharrama palibe tikufotokoza choncho. Ndi chifukwa chake anthu amayesera kubweretsa tima. Naam kungopanga comment pang'ono pa hadith imeneyi. Hadith imeneyi monga afotokozera kunena kuti akhrajahu uh, al-Imam ad-Daraqutni wat-Tabrani wal-Baihaqi wal-Hakim mu mabuku awo ana, ana, anatulutsa hadith imeneyi koma hadith imeneyi

koma chimene ndikufuna ndinene pa ijeni pa hadithi imeneyi ndichonena kuti mukayiona hadithi imeneyi muyimva kunena kuti zimenenso ikukamba hadithi imeneyi ikukamba pa zinthu zimene zili aladat zinthu za, za general zoti timapanga

anakhala chete pa zinthu zina zake maana zinthuzo zonena kuti zilipo allah subhanahu wataala anatilengera ifeyo, zinthu tili nazo nde pa zinthu zimenezozo ah, pa zinthu zimenezozo allah subhanahu wataala anakhala chete mosayiwala iyayi fala tabhathu anha tsono inuyo zinthu zimenezozo musazifufuzefufuze izi zikutanthauza al ashiyau zinthu zonena kuti zilipo pamene ibada tikunena kuti allah subhanahu wataala ndi amene amayika kuti kukakhala ineyo kundipembedza mundipembedze chonchi chonchi monga mmene ndanenera kuti ibada ina iliyonse imakhala tauqifiya yoti tipange malingana ndi mmene malamulo akunenera pamene izi al ashyau sakata an ashyai allah subhanahu wataala akukhala chete pa zinthu maadati akukhala chete pa zinthu zimene zili maadati fala tabhathu anha nde allah sakukhala chete pa zinthu zimenezo chifukwa choti wayiwala iyayi inuyo musazitani musazifufuzefufuze hadithi imene ingakhale ili ya dhaifu l-isnadi koma maana ake ndi woona ndiye ndanena kuti imeneyi ikupanga apply pa zinthu zimene zili aladati zachikhalidwe osati maibadati iyayi ndilo ndi pamene pakupanga apply hadithi imeneyi pamene ndikubwereza kunena mawu onena kuti kupanga apply pa maadati osati pa maibadati chifukwa ntchito imene matalazimu amagwira amagwira ntchito imene tingainene kuti ndi ntchito ya ibada matalazimu amene amagwiritsa ntchito ama- amawagwiritsa ntchito matalazimu ku ntchito imene imayenereka kuti ikhale ntchito ya ibada ndiye ku ntchito ya ibada imene imakhala tauqifiya yonena kuti pakhale kaye umboni onena kuti ichi mupange ndi pamene muzipanga

imagwiritsidwa ntchito koma kuti kagwiritsidwe ntchito kake ndiye sikameneka akayi kagwiritsidwe ntchito ka kaida imeneyi sikameneka nde kunena kuti matalazimu palibe pamene allah subhanahu wataala waletsa therefore ifeyo titamawapanga matalazimuwo palibe vuto chifukwa chonena kuti allah sanaletse matalazimu si sizili mu gulu la ma al adat monga mmene tionere kutsogolo koma matalazimu amagwira ntchito ya ma ibadat kwa anthu amene amawagwiritsa ntchitowo abwino fatwa tosiyanasiyana koditu akati fatwa imabwera pa chinthu chimene siunabwere umboni direct kuchokera mu qur'ani wa sunna ndi anthu amayesera kungobweretsa timafatwa mwandipetsetsete kumabweretsa timafatwa ndiye choyamba ndifotokoze choncho Mm, ayi sizoona kunena kuti fatwa amabweretsa anthu pamene palibe umboni mu quran ndi mu sunna ndiye kuti fatwa zimakhala kuti zimene anthu angozi angozikamba iyayi aya sizoona akanena kuti fatwa ndi kufunafuna knowledge pa chinthu china chake iweyo sukuzindikira pa chinthucho weitha kaya chili mu qur'ani kaya chili mu sunna chilipo koma iweyo sukuzindikira nde wapita turidu an tastafti ukufuna kunena kuti ufune kuzindiki- upeze al ifta mene akapereka chinthucho ndi amanena kuti fatwa e, sikuti fatwa ndi zimakhala kuti zinthu zokhazo zimene maulama amanena zinthu zokhazo zimene mu qur'ani kapena mu sunna mulibe iyayi mu surati yusuf mu surati yusuf mfumu uja atalota maloto waqala almaliku inni ara sab'a baqarat ata atalota ng'ombe chanchani kumapetoko ananena kuti ya ayuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun e inu a nduna zanga za, za mfumu aftuni fi ru'yaya ndipatseni fatwa pa maloto angawa amene ndalota in kuntum lirru'ya ta'burun ngati inuyo muli ndi ibra muli ndi kuzindikira pa nkhani ya chani ya zomasulira masulira maloto Ndiku- pamenepo ndikufuna point yonena kuti fatwa sikunena kuti ndiye kuti ndi chinthu chokhacho chimene mulibe mu qur'ani mu sunna nde maulama akamalongosola zinthu zimenezozo ndiye kuti imeneyo fatwa ayi fatwa ndi ku- kupereka knowledge pa chinthu china chake kaya chikhala mu qur'ani kaya mu sunna ndipo tikakhala kuti tukamba ilimu ya dini ndiye kuti ndikupereka yankho kapena kulongosola zina zake zimene zikukhuzana ndi za chisilamu whether kaya zipezeka mu qur'ani kaya musunna koma zoti anthu sakuzidziwa iwe ndikupanga explain zimenezo kupanga istimbatu malamulo ake kuchokera kaya mu qur'ani musunna ma aqwalu a maulama mbuyo masalafu ndiye kuti pamenepo kupereka fatwa osati zonena kuti munthu akanena kuti iyi ndi fatwa ya alimu akuti akuti ndiye kuti pamenepo alimu amakhala kuti amayesera kulongosola zinthu zoti mu qur'ani kapena mu sunna mulibe kamvedwe kamenekoko ndikolakwika choncho atolasimati kamba ka kusabwera direct umboni kuti atolasimati ndi tamva ku hadithi ija kuti chosanaiwale mulungu chochiyika mu haramu akadachitchula jamil nde akufotokoza kuti atolasimatu ndi jaiz chifukwa zili mgulu la zinthu zimene mulungu sakata sadalankhulepo kalikonse number two ya kungophera mphongo pamenepopo tafotokoza kale kunena kuti kaida ija yonena kuti al aslu fil ashiyai al ibaha kaida imeneyo ikupita ku zinthu zimene zili al adat zinthu zimene zili zachikhalidwe za general si kupita ku zinthu zimene zili al-ibadat nde zikakhala al-ibadat asuli yake tanena kuti imakhala tawqif at-tawqif kuyima pokhapokha papezeke umboni wonena kuti ibada imeneyi muyipange mtundu wake uwu ibada imeneyi muyipange mtundu wake uwu think imeneyi ndi nthawi yonena kuti ndilongosole makamaka kuti matalazimu ndi chani chifukwa anthu ena makamaka al awamu anthu a general ife timangomva kunena kuti matalazimu matalazimu mwina matalazimuwo sitinawaoneko sitimaziwa kunena kuti akamati matalazimu ndi chani matalazimu sindilimbana ndi kutanthauzira word la to- atwalasimu pa lughatan pa chiyankhulo koma ndingopita uh, istilahan kuti matalazimuwo ndi chani matalazimu ndi zolembalemba kapena zojambulajambula zimene anthu amazilemba ndi cholinga chonena kuti chifukwa cha kulembalemba zimenezozo ndi kujambulajambula zimenezozo zigwire ntchito imene iwo akuipanga intend kuti zigwire amatheka kujambula chiboksi mkatimo ndikuyikamo manambala osiyanasiyana kenako ndikuchikoleka pena pake olo amatheka kujambula zojambulajambula zina zake kaya ngati chimunthu kuchijambula kenako ndikuchiyika pena pake kuti intended purpose cholinga chimene akuchifuna alghaya almaksuda chitheke pa zimene atani pa zimene ajambulazo tikabwera ku chisilamu munthu ukamafuna chinthu china chake chimene iweyo ulibe qudra pa chinthu chimenechocho ndiye kuti uli ndi ma options awiri ngati chinthucho chili chonena kuti kapolo nzako atha kuchikwanitsa ndi chinthucho ndi chabwinobwino eti chinthucho ndi cha mubah chololedwa chinthucho ndi chabwinobwino for example kaya mwina iweyo ulibe zakudya nde ukufuna zakudya nde kufuna zakudya ndi mubahu zololedwa nde iweyo ulibe kuthekera kwa kufuna chakudyacho uli ndi maoption awiri ngati chinthucho nchonena kuti kapolo kapena cholengedwa chinzako ngati iweyo munthu chitha kukwanitsa kukupanga chi- kukupatsa chinthu chija ndiye kuti iweyo uli wololedwa kuchipempha chinthu chija kunena kuti ndithandizeni zakuti zakuti ndiye chinthu chija cholengedwa chinzako chija chikupatse malingana ndi idhin chilolezo cha allah subhanahu wataala mmene allah subhanahu wataala wafunira pamenepo sipamakhala ibada ina iliyonse that's why so kupempha kumpe- kuchipempha chinthu china chake generally ndi kololedwa chabe kuti mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama anatiphunzitsa kunena kuti tisamachulutse kwambiri kupemphapempha kungopemphapempha popanda unnecessarily ndinganene choncho kuchulutsa kuchulutsachulutsa kupempha mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama analesa zimenezo kuti munthu uzipempha pokhapokha ngati pali potani pali pofunikira pachiwiri pali kupempha chinthu chonena kuti iweyo ukuchifuna koma zolengedwa zinzako sizingakwanitse U- ufuna upange chinthu china chake koma kuti zolengedwa zinzako sizingatani sizingakwani- sizi- sizingakwanitse kupanga chinthu chija mwachitsanzo mm, ukufuna kunena kuti wina wake amene anakulakwira akukhululukire mwina munthuyo akukana kukukhululukira nde ukufuna kuti akukhululukire olo mwina ukufuna kuti utapeza mkazi wina wake oti utamukwatira kaya utapeza mamuna wina wake oti utamukwatira zimenezi ija nzonena kuti palibe cholengedwa chinzako chingakuthandize kuti chikondi cha chokukonda iweyo chilowe mu mtima mwa mkazi uja kapena mamuna uja zimenezo sizingatani zimenezo sizingatheke pokhapokha allah subhanahu wa taala ndi amene angapange zimenezo nchifukwa chake musa alaihi salam ataona atsikana amene anamusangalatsa anampempha allah subhanahu wa taala kuti allah subhanahu wa taala

timampempha allah subhanahu wataala zinthu zoti even zolengedwa zitha kupanga tili ndi option yopempha kwa kwa cholengedwa olo kungopempha direct kwa allah subhanahu wataala nde pali kupempha zinthu zonena kuti zolengedwa sizingakwanitse zimenezozo nde tilibe option koma kungopempha direct kwa allah subhanahu wataala nde kupanga duwako kumpempha allah subhanahu wataalayo imeneyoyo ndi ibada mtumiki muhammadi salla sallam anayankhula choncho mu hadithi kunena kuti adduau huwa alibada kupanga duwa kumpempha allah subhanahu wataala imeneyo ndi ibada kusenza kuti kupanga duwa kumpempha allah subhanahu wataala kupemphako kaifiya zikuyeneka kuti zikhale mu chiphunzitso cha mtumiki muhammadi sala salama kuti ananena kuti duwa mupemphe chonchi komanso omupemphayo ndiye kuti akhale allah subhanahu wataala kapangidwenso mmene mtumiki muhammadi sala salama anaphunzitsira chifukwa choti imeneyo ndi ibada ndiye ibada tinanena kuti imakhala chani imakhala tauqifiya tsopano anthu amatalazimu mukawafunsa kunena kuti matalazimuwa zimatheka bwanji zimene mukupangazi amakuwuzani kunena kuti amenewa ndi maduwa amenewa ndi maduwa amatheka kuti manambala amene amalembawo ena mwa iwo amanena kuti amenewa ndi ma- ndi manambala oyimira ma aya chani chani gawo loyamba limene amatheka kuuzani choncho ndi amati pamenepapa tikupanga duwa tikaona mu chiphunzitso cha mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama amene anatiphunzitsa kuti sindinakusiyireni chinthu chimene chingakuyandikitseni kwa allah subhanahu wataala kungopatula kuti ndinakuuzani akuti taraktukum fi baidai ndakusiyani pa pleni dini yoyera yoonekera yo- yo- yodziwikiratu lailuha kanaharuha usiku wake uli ngati masana kumachita kuoneka kuti izi ndi izi izi ndi izi la yazighu anha baadi illa halik munthu amene angasokonezeke after zinthu nditaziyika chonchi ameneyo ndiye kuti ndiwoonongeka mtumiki muhammad salama anafotokoza duwa mmene munthu tingat- tingapangire mukufotokoza kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama sanafotokozepo kunena kuti njira imodzi imene munthu ungapangire duwa ndikuyilemba duwa ija pa, pa, pa chipepala ah, ambuye mulungu ndikufuna mkazi ndikusakaniza maijeni kenako ndikukayikoleka pena pake zimenezo mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama sanaphunzise duwa imeneyo duwa ya mtundu umenewo sanaphunzitse kuti nde zi- zimenezi ndi zimene mwina zili ngati zopepukirako zikakhala za extreme zimene zimapita mtsogolo nde amapezeka zoti ena zolembazo amazilemba mwina ndi magazi ena amazilemba ndi manajisi ndikumapezeka zoti munthu akulemba aya ya mu qur'ani ku- pogwiritsa ntchito najisi kupanga, ku- ku- kupanga zinthu zolakwika zonyasa kutenga magazi nkulembera qurani zinthu zoti zonyasanyasa kujambula zinthu zina zake zoti zoopsa zooneka zina zake nde amazitenga zimenezo ndikumakazikoleka mokolekamoleka zimenezi nde ndi zimene amazitcha kuti matalazimu zikakhala gawo limenelo eni akewo amachita kudziwa kunena kuti izizi ndi haramu that's why amatalazimu ilimu imene ilimu twalasimu simuzaona klasi ya open ya public anthu akuphunzitsana kuti lero tiphunzitsana matalazimu ndikumauza zimakhala zoti anthu amachita kupanga mobisa chifukwa chani zambiri zimene zimachi- zimachuluka kumenekoko zimakhala zoyipa zimakhala zonyasa zoti zosagwirizana ndi umunthu almurua zimachita kudziwika kuti izi ndi zoyipa amenewo ndi matalazimu mwachidule anthu amayelekeza kapena kuti amanena kuti matalazimu ndi, eh, eh, ndi oletsedwa chifukwa amawayika mgulu la ufiti tifotokoze pano kuti atolasimatu sizili mgulu la ufiti pamenepo asanapitirize kulongosola funso limene ungazifunse munthu ndilonena kuti ndi chifukwa chani anthu amawapanga categorize amawapanga taksimu matalazimu ngati nawu mina sihr chimawapangitsa anthu kuti azipanga chimenecho azipanga zimenezo ndi chani ndi zinthu zingapo chinthu choyamba kuona nature ya matalazimuwo mmene amapangidwira matalazimu ali ndi malamulo ake ake okhuzana ndi za ufitifiti izizi zimagwira ntchito tsiku lakuti lakuti matalazimu amenewa kuwalemba tsiku lakuti ndi amagwira ntchito kupanda kuwalemba tsiku limenelolo sangagwire ntchito koma matalazimu kuli, kuli malamulo ngati amenewo chinthu ichichi uchipange uchi, uchilembere magazi kaya ulembere zaafarani kupanda kulembera zimenezo ndiye kuti sizingagwire ntchito malamulo ofananafanana ndi aja umakawapeza ukapita kwa asing'anga aja kunena kuti ah, ngati mufuna mupange zimenezi mukayime pa mphambano eh, ndiye mupange mwakuti zofanana ndi zimenezo chimene chifukwa choyamba chifukwa chachiwiri zimene matalazimu amagwiritsidwira ntchito Muzaone kawirikawiri ntchito zimene matalazimu amagwira ntchito zimakhala zoipa zokhazokha ntchito zoipa kuthesa mabanja a anthu a mamuna ndi mkazi akugwirizana kufuna kuti banja lawo lithe matalazimu ake ndi akuti akuti akuti. Allah subhanahu wa ta'ala pankhani ya ufiti mu Qur'ani amanena kuti fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna baina almar'i wa zawji anthu amakaphunzira kwa angelo awiri aja haruta wa maruta zinthu zimene zimalekanitsa pakati pa munthu ndi mkazi wake ma yufarriquna bihi baina almari wa zawji zimene zimasiyanitsa banja zimathetsa banja zimene zizi ndi ntchito zina za matalazimu mudzaona ntchito zina za matalazimu kuba a- akwe- ukalemba matalazimu awawa ukwera basi ulere ukalemba matalazimu awawa mkazi akukonda ati awa mankhwala achikondi ukapanga chonchi mwakuti mwakuti mkazi ameneyu akukonda ukapanga chonchi zimenezo ndi zimene zimawapangitsa anthu kuti aziwapanga taksimu matalazimu ngati kuti ndi nauun minas sihri ndi gawo limodzi mtundu umodzi wa, talazi, wa, ma- wa, wa ufiti chifukwa cha zintchito zimene matalazimu amagwira komanso mmene matalazimuwo amayendera naam ndimafuna ndingolongosola pamenepo and ndi zoonadi kuti matalazimuwo ndi ufiti ndithu tiona kutsogoloku inshallah tikufotokoza pano zimenezo jamil koma attalasimu ndi ilimu imene ili mgulu mwa ilimu 10 zimene zimafanana ndi ufiti kufanana osati ndi ufiti koma zimafanana maulama amene amazitsata za ilimu imeneyi amafotokoza kuti kuli ma ilimu zokwanira 10 zimene machitidwe ake zimafanana ndi ufiti koma si ufiti jamil uh, imodzi mwa mwa ilimu zimenezo ndifotokoze kuti pali namba 1 attalasim imene tili nayo nde pali ina amati assemia ilimu semia jamil ilimu semia ndi chani ilimu assemia ndi ilimu imene kudzera mu ilimu imeneyo timatha kumudziwa munthu yani ndi ilimu imene imamuona munthu mmene akuonekera ndi kumudziwa zimene iyeyo ali nazo mu khalidwe lake kudzera Mm, alhamdulillah kuti apanga recognize kunena kuti matalazimuwo ndi zinthu zonena kuti zimafanana ndi ufiti apanga recognize mu audio momwemo kunena kuti matalazimuwo amafanana ndi ufiti ndiye akuti akulongosola zinthu zimene zimafanana ndi ufiti A- autenga awa- awatenga matalazimu aja awayika kaye apo ndiye akulowa ku zinthu zimene akuti zimafanana ndi ufiti koma zisali ufiti akuti mailimu amenewo amene maulama anawalongosola koma amafanana ndi ufiti ndiye ilimu imodzi imene afuna ayikambe apa ndi ilimu assemia ladaihim komano ndi zothawanako pang'ono ndi topikiyi koma ndingozipanga nawonso komenti zimenezi chifukwa chonena kutinso mkatimo muli zinthu zina zake zoti zitha kuwasokonezanso anthu zitha kuwasocheretsa anthu ndipo ndi zaufitinso Tiyeni timve. Ndi maonekedwe akunja amati ilmu semia. Mu kulankhula kwina amati ilmu alfirasa. Maina ake awiri. Ndibwerezanso pamenepo. Ilmu semia ndi ilmu imene umamudziwa munthu chikhalidwe chake kudzera mu kungomuona mmene akuonekera. jamil ndi ili patatu yani utha kumudziwa munthu khalidwe lake kudzera m'maonekedwe ake mmene adaumbidwira mu ziwalo zake kapena kudzera mu kalankhulidwe kake kapena mmachitidwe ake jamil ilmu semia ili moteromo jamil iyi imene akuyitcha kunena kuti ilmu semia ndi mawu ochokera ku atawasum atawasum atawasum ndi fi'lu imene tingayike kuti ili wazinu ya tafaulu kuchokera pa mawu onena kuti alwasmu alwasmu ndiye kuyika pa wazinu ya tafaulu ndiye tikubwera kuti atawasum

inki tiwapanga explain nthawi yake ikafika bwinobwino koma ndimafuna ndingolongosola kunena kuti mawuwo zimene akutanthauza ndi chani atawasum kapena kuti alfirasa zoona zenizeni tsopano osati zimene akulongosolawa zoona zenizeni ndi zonena kuti pa pa chizungu ndinganene kuti intuition pa chichewa ndinganene molongosola kunena kuti ndi kuzindikira kwina kwake kumene munthu umakhala nako kuzindikira koma ulibe umboni weniweni mmene wazindikirira kungochiona chinthu chija ndikuona kuti ayi chichi chitha kukhala kunena kuti chithera mwakuti mwakuti imeneyo ndiye amati alfirasa kapena atawassum zinthu zimenezi ku extent ina yake zimakhalapo wani kuyambira ku chipembedzo pa chikhalidwe even ku anthu amene amapanga za mankhwala ma atibau madokotala zimakhalapo ku extent ina yake inuyo amene mukumverera audio iyiyi ndi, um, ndi mboni mumatheka kuchiona chinthu china chake olo kumuona munthu wina wake olo kuona situation situation ina yake ndikuona kuti ah, zinthu izizi mmene zikuyendera kukhala ngati zakuti zili mwakuti ndikuzapanga discover kuti zinthu zija zili ngatidi mmene mumaoneramo imeneyo ndi intuition pa arabic imene ikutchedwa kuti alfirasa kapena kuti atawassum now zimene amapanga anthu ngati amenewa amatenga mawedi ngati amenewawa komanso zinthu ngati zimenezizi ndikuzipangano over exaggerate ndikumakalowetsano zinthu zimene zingawa zingawapititse anthu ku mashiriki komanso makhurafati ndi ma al aqaid osokonekera ndi zimene amapanga muona mmene alongosolere nkhani imeneyi inshallah ndikukupatsani chitsanzo chabe kuti tikhale limodzi pamenepapa pa nkhani za ilmu assimiya tisanapitilize pamenepo kapena kuti ilmu alfirasa monga maina ake awiri mwachitsanzo ku ilmu semi amafotokoza kuti uh, mukamuona munthu amene ali ndi wajihun mustadir nkhope yozungulira nkhope yake ndi ya round kapena yopitira kumeneko yadullu uh, ala ala lbasatati wa tayibu lqalbi ziwembu zosiyanasiyana wa hubbi- wa hubbi lfitna mchama fitna ngati icho pamene ikaoneka nkhope yooneka kuti al arid yokuli- yokula yokula yotakasuka Eh, chiyawo chabwino amati chakusagawala yadullu ala lfakhri nde kuti munthu uyo uyo ndiopusa kwa basi kupepera komanso ya chinyengo wa adamu thiqa ndi kusakhulupirira lizakhala labwino lisatalike lisafupike chami apo likakhala lalifupi kwambiri yushiru ila almakri akuti limatanthauza kuti munthuyo ndi wa ziwembu ameneyo akutanthauza kuti sali bwino mu zochitika zake utha kulandira zipongwe kuchokeranso kwa munthu ngati ameneyi zochitika zake jamil koma lizikhala lapakatikati lizakhala labwino lisatalike lisafupike Kho- khosi itu limenelo Hapo mna mta kumuona mu khosi limenelo ndinathamangitsa zinazi ndikuthamangitsa kuti mwina nthawi isatalike kwambiri nde khosi limenelo ati munthu wa khosi lalitali kwambiri amakhala wa zimenezo tikudzera ma aktaf mapewa ake ukaona dzimapewazi nzazikulu izi ati Ah, mukaona choncho mudzangodziwanso kuti mkulu uyu ah, ndi wamphamvu komanso akufotokoza kuti ah, chani apa Eh, tingofotokoza chomwe chidula kuti alquwatu wat- alquwa aw walkhiyana pena ndi kachinyengo mkati mwakemo Jamil komanso kuti wal hasad wan namima kulungama kwina kwake mwa iye kumakhala kuli kulima Jamil kuchoka pamenepo amapitanso ngakhale kuma aljabuha ena amati zipumi izi kangoona chipumi ichi koti kakunka kuoneka mosongoka bishaka lqubba ngati mmene imakhalira qubba kusongoka ngati qibla ija akamamanga kuntunda kumasongokera pang'ono onet

Monga ndakambila kuti koma ilmu assemia tikunena kuti ndiko kumudziwa munthu malinga ndi mmene akuonekela. Ndiye ndakambanso kuti timatha kumudziwanso munthu malinga ndi mmene akulankhulila ndi kum. think mwatolapo picture zimene akulongosola pamenepo zokhuzana ndi. ilmu assemia ladaihim kwa iwowo amene amalongosola kuti kuli mtundu wa ilimu ina yake imene ndi akulongosola kuti kungomuona munthu uja ndikumalongosola munthu amene ali wachipumi chakuti ameneyo ndiye kuti khalidwe lake ndi lakuti amapanga zakuti amene akuoneka mwakuti amapanga ndiyo imeneyo akuti ilimu assemia akuti zimenezozo alfirasa akuti alfirasa amalongosola kunena kuti zim- zimene zapangisa kuti afike kumeneku kunena kuti imeneyi ndi ilimu imodzi kapena kuti mtundu umodzi wa zinthu zimene zimaoneka ngati kuti ndi ufiti pamene usali ufiti alhaqiqa ndiyonena kuti chilungamo chake ndichonena kuti izizi zimene akulongosola awawazi ndi zinthu zimene zili gawo la ufiti kumene ndi gawo la matalasimu zomwe tikuzikambazi apapa chifukwa knowledge yodziwa kunena kuti uyu munthu uyuyu khalidwe lake ndi lakuti lakuti pamene iwe usali, usanalione munthu uyuyu amakonda zakuti zakuti pamene iwe zinthuzo sunazimve kuchita kudziwa ko- kodziwa zinthuzo motsimikizika kunena kuti mmene mumu ndi mmene zilili ghaira dhanni fwa kudziwa munthu kumakhala pawiri pali munthu mmene wazionera ngati mmene ndafotokozera muja munthu mmene wazionera wona uyu apa pamene pakuonekera apa zinthu zitokhala mwakuti ndi zimenezozo zimachitika ndiye pali kudziwa kotsimikiza kumene akulongosola awawa apa kuti ndi ilimu zimene zizi ndi ufiti munthu sungadziwe munthu mmene alili iweyo usanamudziwe usa, munthu usanamphunzire chifukwa chani chifukwa choti khalidwe la munthu woti sunamuone ndi zichitochito zake imeneyo ndi ilimu lghaibi zinthu zobisika zimene samazidziwa wina aliyense kungopatula allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala anayankhula mu surat annamul kunena kuti qul la yalamu man fi samawati wal ardi lghaiba illa allah wala yashuruna ayyana yubathun palibe amene amadziwa zobisika kumwamba kaya pa dziko lapansi kungopatula allah yekha allah ndi amene amadziwa zobisika

kutanthauza kunena kuti palibe munthu amene angadziwe zinthu zobisika za wina wake kapena za situation ina yake motsimikizika bwinobwino kunena kuti confidently 100% kuti izizi umumu ndi mmene zilili palibe amene angadziwe zimenezo ngati munthu ungaone situation ndikukhala ndi kafarasa kena kafirasa kena kake kapena ka atawasumu kena kake kamakhala bwanii andi bwanii imeneyoyo imasiyanasiyana malingana ndi magawo atatu malingana ndi chikhulupiriro titha kuyipanga firasa ina yake kuyika mu gulu la imani ya chikhulupiriro muzaone kunena kuti anthu amene ali omuopa allah subhanahu wataala kwambiri amene ali a imani amadzipereka kumpembedza allah subhanahu wataala ndi easy kwa iwowo kuona khalidwe la munthu ndi kumudziwa kunena kuti "Ah, munthu uyuyu ndi wa imani olo munthu uyu ndi wokonda mafitna chifukwa chonena kuti iwo ali mu zimenezo and allah subhanahu wataala anayankhula mu hadithi ina yake ili mu sahihi al-bukhari allah subhanahu wataala anena kuti man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb munthu amene angadane ndi bwenzi langa waliyi bwenzi langa munthu amene ali omwe pa Allah subhanahu wa ta'ala bajati kudziwa kunena kuti ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun anthu amene amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala komanso okhulupirira amene ndiye ma awliya abwezi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye iwe ukamadana ndiye bwezi la Allah subhanahu wa ta'ala faqad adhantuhu bilharubi allah akunena kuti munthu wachonchoyo ndiye kuti ndalengeza zonena kuti ndimenyana naye kenako allah subhanahu wataala akuyankhula mu hadithi imene ifeyo ndi hadithi lkudusi chamkatikatimo ananena kuti kapolo sangasiye kuziyandikitsa kwa ineyo popanga zinthu za sunna hatta uhibbahu mpaka na ndimapezeka zonena kuti ineyo kapolo uja ndamukonda faidha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih ndikamukonda kapolo uja ndimakhala makutu ake amene iyeyo amamvera amamvera nawo wa basarahu alladhi yubsiru bihi komanso ndi maso ake amene amaonera komanso manja ake amene amagwirira zinthu komanso miyendo yake imene amatani amayendera kupitira kuzintu mukati muone hadithi imene sikutanthauza kunena kuti wali munthu amene ali omuopa allah subhanahu wataala komanso okhulupirira ndiye kuti maso ake ndi allah ayi koma kutanthauza kunena kuti allah subhanahu wataala amampatsa kuthekera kuona zinthu zina zake zimene anthu ena sangaone which is gawo limodzi la tanthauzo olo zitha kutanthauzanso kunena kuti munthu ameneyo allah subhanahu wataala amamuteteza kuti aziona zinthu zokhazo zimene zili zosangalatsidwa ndi allah subhanahu wataala chimodzimodzi kumva ndi zina zoterozo ndiye munthu ameneyo amakhala ndi kafirasa kena kake ka tawasumu kena kake kamene anthu ena alibe imani alibe chikhulupiriro ngati iyeyo sangaone zimenezo allah subhanahu wataala akuyankhula mu qurani kunena kuti awa man kana maitan fa ahyainahu wajaalna lahu nura yamshi bihi fi nnas kodi munthu amene anali wokufa anali ngati wokufa fa ahyainahu ndiye ife tampatsa moyo tampatsa imani wajaalna lahu nura nde tamuika da, tamuikira dangalira qur'an zinthu zoti zizimuunikira zimene akuyenda nazo pa anthu kodi ameneyo kama mathaluhu fi dhulumati angafanane ndi munthu amene ali mu mdima that is osakhulupirira allah subhanahu wa taala sangafanane kutanthauza kuti ameneyo akhala ndi intuition ina yake imene ena sangakhale nayo imeneyo kumbali ya imani pachiwiri mutha kuona kuti firasa imeneyo itha kukhalanso kumbali ya chikhalidwe olo mwina za mankhwala mankhwala mankhwala ndi kutanthauza a tibbiya zinthu za, za medicine kuti anthu amene azama pa chikhalidwe china chake olo pa masewera ena ake its easy kupanga recognize kuti situation imeneyo zikhala mwakuti chifukwa chonena kuti iwowo ndi akatswiri ndi ma dhutajiriba pa nkhani imeneyo ndi mamahiru pa nkhani imeneyo nde amatha kudziwa kunena kuti zinthu izi zikhala chonchi atha kupereka firasa ina yake kuti zinthu izi zikhala chonchi zimachitika zimenezo naturally and zimenezozo aliyense amadziwa amaonanso komano tsopano kufika nazo poti kumuona munthu kuti munthu sunamuone komano nkumati mutu wake mmene ulili wa round chonchi munthuyu ndi wakuba What is the connection? Iwe wadziwa bwanji kuti mutu wa round ndi wakuba zikupanga choncho? Sanayankhule china chilichonse kungoona kuti mutu wa round ndi wakuba ukungoganizira unless uone chinthu china chake chimene mbuyo chinachitika nde upange relate zimenezo ndiye zotheka otherwise sipangakhale elimu ya mtundu umenewo unless itakhala karama chodabwitsa zimene tizione mtsogolomu chifukwa apanga quote-ko nkhani ina yake yokhuzana ndi al karama ya umar ibn al-khattabi nde azipanga link ndi izizi za ilmu semiya zawozi ngati kuti zikugwirizana ndi zimenezo